ọ bụ na eziokwu anyị wa ndị Ihuruọha ọba ọbụ ndị risi biafra wa ọbụ gbakaga ọka because jidenu rahụ anyị ọhịa iji ama ha

Paasị taa bụ ebe ka ọ kwụrụ sị Chiokike zụ n'eligwe aka na-ajụ mmeka ị bụ onye mbụ akpọ n'iru si ele n'ihi na sị ịka nọ adazi ebodo tazi na azị paa baka na eji ma ikwu ọnụ bekee nkalama mmeka
Ee, rumunda bụ ndị ke ọrụ kpọtọ mazị paa enweghị eji akwụ ga arụ nkalama mmeka
Ihuruọha mmeka o. Ihuruọha nkalama mmeka o. Ihuruọha nkalama mmeka o?
Um, yes, uh, eji bịala m. Ahụna m eji a. Baka anyị gwara eji n'ogwe arụ. Anyị ata eji, anyị ata ya ogologo. Anyị ata eji a Biafra ya bịa n'ụra ma okike bụ nye nwaanyị. So, ma ọ gwụrụ kwa ọma ya, ya hote nwe n'anyị n'aka. Nyerike Apostle Paul.

ọjị gbajiri m ọchịmiri ede a wọnda onye ahụ ana m ọra mmeka ihuruọha mmeka ihuruọha mmeka abụrụ ịka a abụka beti ma iwu aka eji n'ahịa ya na m kpakara bụ otu ya baka na bara aka ha abụta ọra mmeka ọra mmeka chineke si n'eluigwe kere elu ụwa ka oke osimiri na ha zụbara n'ime chineke abịala pa na-abịabịa ọnwụnwa ya abịala pa na-abịabịa emegbu ba dị ibe anyị abịala pa na-abịabịa emegide nne nwoke maọbụ bịa emegide nne nwaanyị ha abịa pa bụrụ ọdịmma ọbụrụ ọma ọzi n'otu ọzi n'udo otu mkpọma ọganuruhu n'ihi na ikeru biafra ịma nụ biafra ọbọchị nụ a na-ahazikwa a taa ọbọchị nụ a ịma nụ biafra ya zara maka ya ọ bụ taa ọza ga bụ biafra owo bụ emekala ma bịa gbanwere hụ ya bọta ihe ọ bụla ọ haziri ime ọbara okwe gwogworo ọgba aghara isi na eshinarị nwene na onwene ma ụmụ nwene larụ ha na-amacha ihe ba chaa chi okike si n'eluigwe anyị ata eje ata ya bụdụ ọnụ ọnụ okwuruke okwuruke

Legal BTV taa ya ka na ọha abụrụ ahụ anyị because a na-ebido ọka aka eze taa because anyị ama ya ha bụrụ ahụ anyị because a na-ebido ha kwuga taa abịnọ n'ụwa eze sondaki

mbụ m otu na-ekweru kwesịrị ike na ha gbasara ozi na-agbụ ukebe kere anyị hụ ya nụrima ịhụ ọnụ ihụrụ atụrụ na elulu na ọbụla ehi ma ha n'ọba eriri ha beji ọpụa n'ọbụla

Chineke họyara bụ okwuga bụ maazị nwene anyị Nnamdi Kanu ọha mesomaka n'ụbọchị nke taa na ụmụahịa ezi na ọgbakọ kerumu ihụrụ n'ihi kia ọya bụrụ isi ama bịara pọbụla iri erutu kwuru na ọkwụkwọ nsọ ọ kara a pịa ịnwụga ọba nwụ ọnwụ

nkalama anụ meka ah, nde nwe mmanụ nde menwe ọ bụ nwene anụ ruka nye dike John Power ojiji mbụ nye elele nwọ elele nwọ zi na Obiakpọ Obiakpọ zi na Igweocha abịara bịa n'osikata pan ọsịsa ma kaduna ọwa na ha gbasara biafra project ka na ọbụla ndị sọma kpọị bụ ndị ka ga ọka na ndị nhọrọ ọha ndị kenwojiri mmiri ramarụhọ

dasịnụ nye dike maazị ọhamadike nwanụ gburugburu of biafra land ọha kwuru bịa dasị na ya azụ soro ya na-agba esọka esọka marụ na ọ bụ eso chi okike ya isiri esọka ya enwe rishi Ẹsọka ya emerụ m ka ya ọmụ n'ọmụ bọhụ ya la bọghọ Japan bọghọ Ja- eh, eh, eh, eh, eh, nga ha m okwu America and so on and so forth ọ ha kwuru bịakwa nkala m Chineke gọzi nye ọbụla aka bịara pa taa nọrọ ha Chukwu okike abịama
Yes, viewers, we are still on Ihruoha Forum. We'll be going over to the next person there, which is the coordinator of this Ihruoha forum. He's going to tell us his name. Ọ ka nara ha bekwumasị ọha tupu a na-ebido akwụ mma bịa taa. When I, ya ka naira ha

Ajụrụchi mgbe Washington Clinton ihe a bụ reha ndị bekee anwụrụ omenala ka anyị anwụrịkwa na eli ka anyị Ajụrụchi Ihunwo m bụ nwa Rumuchọlụ nụ Rumuokwurusi eli ka Obi Akpọ zini eliku ka igwọcha igwọcha ke zị rime biafra ha bịara pata bụ aka n'ọwa iri enwe nda m kwuru pa na eso agbaga bụrụ eso biafra na ọ bụla otu mba bụ ha ha arutega ọ bụkwa na otu mba mba bụ ndị emegbuga mmegbuka bụ emegbuga mmegbuka ka ọ bụ ozuru ọha anyị la rumu Ihruoha bịala nla azụ chee ụmụ nwene eru m ndị anyị kezi na aka ịyarị anyị na bala ekwugo otu ikwe ọnụ anyị na bala azago otu reha aka hapụ onye chineke tugoro abụ abụba kuka igo toshi na rishi anyị ahapụ asụbanye ugwu chineke bekwe ọba arụ ọba a arụ mere onwe ya manụ ekwere m nda m ma mmụma na ahịa ehite

ezi na badụ n'aka uri ziri ya n'aka ịkpa ịgụzọ aka olu ọ hụrụ mgbe ịgụzara aka ya olu ịgụda ahụ aka ya eli ọ hụrụ mgbe ịgụzọ ịgụdara aka ya eli n'ihi na enwe ka nyoka anwụ ya nọ iri anọ agbara bụ kụke anwụ ya vụrụ rụghọ bụ ọkụke sa anwụ ya na-asụ na anwụ ya mama ya dọbụrile mkpara akwụkwọ ọ hapụ n'aka na asụ na n'azụ aza n'aka uri aza n'aka ịkpa ọra mmeka Ihruoha sị adọsiri ike ahụ ya la n'ikwu

mmụ maka bụ ha chineke koro mmụ maka bụ mmụ ma bụ chineke ma na ọbịarịrị ọbịarịrị na mmezu ọ zị badụ ke chi okike kere eke ọ zị badụ kuke nye nya gbụrụ ya ọkwụchiri ha ka badụ bọlụchiri chineke ọgụ ha ka bụ eziokwu biafra bụ eziokwu eziokwu yiri rụghọrọ ime ịgbọgbuchiri ya okpuchi bọbụchi arụghị ọdịbe okpuchi biafra ya obu nye ndu n'ụwa ka biafra ya odu amerịka biafra ya odu britain biafra ya odu japan biafra ya odu china kpakịrị ụwa bụ ụwa siri ike ma france biafra ya odu ba n'ihi na a bụ rụmụ kuke chiokike a bụ rụmụ kuke nwoke saa ahụ ke gad ji na ehi ke israel ma ghara ụnụ okwumuwango na iji anwụrụ oge ndị barụzipa nna ka anụ Ihuruọha so maazị Nnamdị Kanụ n'azụ Ihuruọha za n'aka wuri Ihuruọha za n'aka ịkpa ọ bụ Ihuruọha nu risi kpakịrị ahịa ya ọ bụ Ihuruọha
Yes, viewers, we're still continuing. We'll be going over to the next person.

ọ chineke bunye kegharị nye ọbụla n'eli ụwa gịnị ka o jezere nnamdị okwu kalụ ọhamadike ọnwa gburugburu one of biafra land ọ bụ ya bụ nye a so n'azụ because nye ọbụla nwere leader in the bible ọkwụkwọ nsọ moses bụ nye zupịa rụmụ israel na the land of Israel, na the land of egypt chineke mene m ogu ya nnamdị kalụ taa without nnamdị kalụ ya na redio biafra maybe ya ma bazarazi taa but nnamdị kalụ chineke mere ozi ya anyị ndị Ihuruọha ka na-aso a n'azụ arịhwa m bụ

Ọranwa mbụ Chisoma Ereọha mbụ onye elele nwa and mbụ an IPOB member from Biafra land. Nka. Nka Pia. Yeah.
Yeah. We are, we are still on introduction. Like you can see, we'll be moving over to my left-hand side to know the names of our brothers here.

asịkwa openwe n'anya ebere
ọha meka ịhụnazịkwa meka ịhụnazịkwa meka ịfụnapazịkwa meka ọrapụmatazịkwa meka
awa m bụ ma bụ nye dike nkwachukwu amadi nwoke ọkwụrụ si na obiakpọ na eli igwocha na biafra land ọha meka ọha meka
ịhụra meka
Biafra meka ọ
ma bụ nye dike nke nzonum Irọha m bụ nwa elelenwo na eli Biafra elelenwo bụ Biafra ameka ọ ma Jonathan Chinda elelenwo IPOB one family IPOB one family nke mgbe ezinụlọ ope Biafra aka Chineke mere ememe na Biafra aka abịala ọha meka ihu ọha meka adịghị bịa meka efa meka esara meka ọ ma bụ nye dike Chidamati Jonathan Kukebu ma bụ the deputy coordinator in unit 2 eh, in unit 2 zone in Elelenwo community no ta no na hwam maka na no pa na ọma bụ Chidi Amadi Jonathan alaga azụ ihe ahụyara ahụya mana m azụnyere ugwu maka ha kwuru hụ ya bụnụ na Biafra ka akwụgo ọka ya na ọ ya bịa n'ụta

onwe kedu mama m gụrụ mbụ biafra mbụ baga bọlụrụ agha njọ ọkwụsịta aga m agụ erigo abụ ọ wụ onye gburu abụ ure si ọ wụ onye gburu abụ ure si iwe wele Ojukwu ihe awụsa mere n'ala ya dị dị mma ekpudo ekpudo biafra ekwekwala ha buru isi lala n'ala mmụọ ehuna biafra ka wa iwa nwa nna ndị awụsa a mebe ha akwa makwa isi nwere nwere nwosu akwa na ama akwa so bịa nọ ndị gara si n'ọnwụ taa mmadụ n'ọnwụ ọsụ ha alaga asụ anụ mmekọ

ọ bụ otu nyenu m bunye sukuru anyị ukwu anyị gbugburu anyị zaga taa yeke ya bụ Nnamdi Kanu nwee na anyị yeke ezi Ụmụahịa bunye sukuru anyị ukwu ọ bịara otu ulekwo nha mega na-ele ọha nha mega na-ele biafra ọhụa n'ụha ya na ya bụ ọma

ma nwere ihe anyị bụrụ ya bụrụ ya ndị nụrụ nkọlịa hụyama a taa rumi hụrụ ha ka ga na asụ a n'azụ na aza a na-aka wuri na azụ masị a na-aka ịkpa n'oge ezela aka ga a datụnụ ịhụrụ ha dum zupebe eze bụ ọgwụ ya n'oge ezumana n'oge ezumana no ịkabala na ebe a ebe a ebe ama mbiri ji aza abara nkụ kara ibe maka otu aka rụtala mọnọ ebe a nọ n'ozule mkpaka ise ndị ugwu hụnama n'anya ha ya na m n'otu n'oge ya bekewagawa na ohwele m nye ndu anyị bụ Nnamdi Kanu ka nna mmanya ha azị o gosilama anyị aji ghọta nunne

Nunwene Nnamdi Kanu osuku ya lama ewa n'otu ewa hụ ya ma alaba eli ndai eli hụrụ ha eli pịa mọnọ mọnọ gbaga ndị ugwu lele ma n'anya ha na n'otu na nsogbu ya esenụba ogbu ụlọ ọkụ maka na be mega nha ndị bekee kwuru protest

ndị gabazin n'eli ọhịa ịhụrụ agwa ndị awụsa ọbụla ndị ugwu agwaba bụ ndị gaba ọra mbeka o ọ bụ ndị gaba ọha meso mozu kwuru mgbe ọ bụ ndị gaba bezen izo uwe ehi kuko Osinbajo na ndị otuba duiriba sọbụla ka ndị kara Rumuigbo bala a na-eleba
o wee o kwuru okwu Osinbajo ndị otu agwọruru anyị n'ụzọ aghụghọ ka na anyị nụ nyerisi ndị iwu ojiri ji bezeze ọnwụ ya ba n'ụbọchị ekile were wee ọbụla nderisi iwu ojiri ji ọbụla ba duba n'azụ na-eze Ọba. arụzi eruru anyị na-anụso owo ndege gara wa n'ọhịa gbagara n'ọgwụ nwa ịdaba bokwuga Buhari ya agbomaka n'ọchịchị n'ọchịrịchịrị mba na oke osimiri ọdụgworuba egbe ọzọ ha bụ emeneba ọ bụ ogworo n'aka n'ụwa dum nụ iro obe ọ tụrụ ndị biafra na ọ karịrị akarị kama nụ obi ụsọ n'ọnụ m enwere bụ nụ ị nwere ike tụ nwa biafra iru chineke ọtụrụ anyị iru ebe ọ bụrụ chineke tụla anyị iru nye tụga anyị iru ọkọtụga ihe n'ihi chineke ka nụ abraham nụ ndị ọbụla gọziri ya enwe ngọzi ndị ọbụla busoro ya agha agha ya ụzọ ụba n'ihi nke ya eli biafra bịa ngwaba n'alala m uwe nne m Amaechi bye bye ọnwa eli ndị gaba uwe nne m Osinbajo bye bye ọnwa eli ndị gaba gasịrị anyị wa rụmụ biafra ahụle n'osimiri ihe ma ndị nke ahụ bịa owe asụkwopụ wee na eze wee na ya ka na ya ka bayanụ nha nwere n'eli igọcha

rishi nha mega nha iru anwe ya ga nụ ha ndị ka ya igọcha nwenu
nghọghara m ihe kwuga nkalama anụ meka anụ meka, yeah. Ọha Ikwerre. I cause I'm not all out, I know.

Ajụjụ gị a ọ kara aka mezi pat pịama agha lee tu nwene m ha bụ ejiri m ahịa mma na-elele nwa ọkụ m ezigbo mbụ mgba ama egelege nlaki akwụmọlụ ọhụ gị ma ọhụ n'anya mmegbuga badụ mgbe ọsọpụtụ ma ya yiri o jiri sịrị ka ya bụkwa ha mere nsume jiri hụ ya na support nye dike maazị Nnamdi Kanu ịma na nwere oil well na eli nda kem na eli nda kem kpọmkwem dị n'ọdụlari ahwa gbogoro 400,000 gwe ya na ya ndị ka ya 50 naira ndị ka ya 500 naira ndị ka ya 1000 naira na nha m then rumu Awụsa na-etinye mma 1500 na-agbanụ mma moto otu ọchịta ya bụ 250,000 che ajọ ọbụla arụ ajọ ọbụla arụ chineke ikwekwa ha ọjọọ ọha mere so nwene m

so a chineke gọzile m anyị with igidi nha a supposere eji na-enwe iwai but ndị awụsa kwe ha ọwa bụrụ ọma a nnamdị kanụ hụghara mbara aka "Ah! n'ozule m mmegbu ka akarịla m ihe a ọha bụkwa n'osogide anya Owo. n'ọtọ ekoli Abịaja ugbu a. n'osogbu a Owo. but chukwu okike ahụ chukwu okike Abịama bee ekwe ma atụmatụ ọjọọ ba ya ma chukwu okike Abịama ise owe
ọ bụ eziokwu ihe karịsị ndakụ ikwuru ọsị ihe ikwuru bụ omen Chokike gọziri Ihuruọha ozu eli Ihuruọha Chokike ọ gọzila ịbịa nu Oro-Esara Chokike gọziri Oro-Esara ize na Oropotoma ọ o mere Chokike gọziri Oropotoma ize na Rumu Apara Rebisi ọ o mere na Akpọ pempe ọbụla na eli Igweọcha Chokike gọzila eme eli Igweọcha but onwe ndị eji aịwa aka aka enwe ọ ya mere nsọ arụ ihe agaghị eru but na ọkwụkwọ nsọ chokike ọ kara a aiwa ya ha ya na pụpụ ọzị na onye ata iwa ha ya chi na iwa owo tụazị penwe na anyị ajụrụ chizi a sịkwa ọka banye anụ

owere ọrọ dụrụ mgbekeko gakaga na ya bụ owere 10 stories na eli Igweọcha ka ọ bụ skyscraper ọzụkọ m nke ichite ọnụ pịa ma ọha nụrụ ma biafra dum nụrụ
ọra mmeka
Okwurusi meka Elelenwo mmeka Evo na Apara akara nwa mmeka Ihuruọha na ikwu nwa mmeka biafra mmeka nwene m bụkwa ụwa nda m ajụrụ ka agbaghị anya mmiri ekwa njapụ m ebido ebido rụkpara ijile mme ihe n'ihi na ọ jiri mete embarrass ọbụla n'ọbụ otu ikwu ọnụ Chi okike wa nze maka abido ebido mana mma egere nsi na ha nye erisi ndụ nye ndu anyị ka ga aiwa shiri eshiri aiwa ya agba agba owo ọtụ otu ilulu na-ejikarịrị ụmụ anụ igburigbe ọnụ ya ọ dụ nye ọbụla aka

ndị agha eji na-enwere mana ọnwụrụ ekpụ arụrụ eli ka bishi eli Igweocha bụ ha bidoro ebido bụ first eli ndị kebere bidoro bụ ọhụ ngozi ke Chi okike nyere anyị eli Igweocha bụko na eli biafra kpọrọ ọzọ a gbahapụ ndị kanụ ndị kanụ bụ agha ehu agba ka anyị aka bụ aka gbukwuru aka enwe isi nụ m n'iwuri ka ọ tụgharịa ma ọ ghọọ aka badụ a bụrụ m ịhụrụ ha ama m aka enwe ama m aka badụ ekele zi nụ Chi okike kere eluigwe na elu ụwa gwara na nnamdị kanụ rụwa mụrụ nwoke ya ọ mụrụ eze Chi okike ya gọziri nwoke ya n'ọsịsị ya gọziri nwoke ya n'ehihie ya gọziri nwoke ya n'abalị nnamdị kanụ ịtaga ahụhụ ịtala m ahụhụ ịzụkọ na-ata ahụhụ ihe eri iru ahụhụ ịtarụ n'ihi na ọ bụrụ na nwere badụ nụ ihe ịnụ ebụlar ma ọ bụ ịtọ azị na-esi na-ata ahụhụ ka ataga lee na onwe na wọnda ikebesụkwa E.K. Clark okobadụ arụrụ eli nwee nzuzu shinga isi nwee nzuzu enwe ọfụ chineke nyere ọfụ rishi mana onye nzukọ ọfụ rishi Chi okike nyere n'ihi nwantịnta abị ihu ọ hụrụ ha gbahụgharị n'ize na oji ha nwantịnta abị gbọgoro ha nda okeke ha ke nda ha kezi na ọrụ ha mana uruhu ọrụ mana azụ ọrụ mana ihe ọrụ gboro na-enye okerige ngo rige ihe ngo

third mainland bridge bụ the highest and biggest bridge in africa ndapụ ọzọ ewe ebe ji n'ọrụ apandia ndapụ oji oji na ọrụ ewe mọ n'anya ewe mọ n'anya na ewe ru hwere bịa kụchọ ka ebe ta na elu jidere eli ka be emeka bụ bọọdụ ma ana mọ na ya nyọma na ruhwere iri ruhwere bịa kwa ruhwere iri ka ya ji ele akọkwa ịkpakịrị anyị zibara rime eli kwume ọ ha bụtụ ga-eme anyị manụ Chi okike na ọbeme ya

ogbu ụlọk mgbe o gbururu nwenne anyị nọ anambra n'urime ọrọ chọọchị pebezeze ekpe ekpere n'oke osisi babanse gworo egbe gbagbume aba n'urime ọrọ Chi okike ogwu to nha gbaa ihe jirijiri biko ihe isi na ya ọnụ ha gbasara ọrọ Chi okike ndị ugwu bịagaba n'ogbu anyị ogbu ụlọk mgbe o gburu ụmụnne anyị na anambra bebenyeze kpe ekpere ọsịsị before ọsa ama ha na akọnụ ga ndị badụ na mgbagba gbukwele mba bebe kpego ekpere ya eyi na ya ọnụ ha gbasara ọka ka ya izere na ele ugwu ọ rịrị ha isi ịhụ chọọchị but ike ọbịala ha n'ele Igweọcha na ele biafra onye bụ owuga mgbaka ga na ya bụ mosque owuga mpempe ọbụla

ihe na-emeji kwu na mbụ Ah, na o nwere nwoke a bosu ka ah, ọya onye ugwu ya ịgaba nwoke a mgbe ọ bịara ọ bịara m n'otu mba nọ chọọchị adị okwu ọka ha gbasara ya nwa ọ bụkwa ọ bụkwa ah, yiri oji ka na nwa ya bụ onye Boko Haram before so chineke kpara nwa ya aka n'ụkpọ ma but o mechegharị ihe o jiziri ọ ka n'ọba bụ ndị kpọga chọọchị rehwa bụ Isa Ebuba Isa Ebuba bụ rehwa ebuba ọ rehwa ihe ọkụkọ aka ọmọ zụrụ m ọgwụ kwara the same thing o kwuru that n'ọba bụ ndị kpọga chọọchị bịakụ na ọ bụla taa bụ boko haram bidoro nke a ahụ ya bara mbara abụ ndị badụ n'ụbala ma gbogbu gbogbu gbogbuga ndị badụ steady secretly soba ka bụ eme naijiria islamize ọ bụkwa na naijiria kpọọ ha bọchị eme islamize o nweru other six country the whole africa i think ghana so so togo so uh, south africa so cameroon so bọdụrụ ma uh, ivory coast bọdụrụ naijiria bọchịrị ebido kpọkpọbara m ọrụ chọọchị bịakụ ngwa na naijiria ndị a ndị emega ha ọ bụ ndị ugwu Isa Ebuba Ebuba o kwuru mgbe ọ bịara n'Eli Biafra gbogbule m ntụtụ ndị badụ o yiri ka ebe merụ gbogburu ntụtụ ndị badụ nọ Kano akwa enwelarịta ahụrụ ewe Kaduna enwelarịta ahụrụ ewe ọ bụkwa ndị Boko Haram ọ bụla taa bụ ebido gbugba ndị ka anyị ma bịanụ nke a bụ emere n'Anambra ọ bụ Willie Obianọ Willie Obianọ yiri nwa ọ kọnfesịrị na Facebook nwa zepia ome ọ ka na nwa ya zara esi ezizi ọkpọ ụmụ ya izi chọọchị on 6th of uh, August na oke ọsịsa nwa ya zere mass early morning mass Ediga ejiri kwuo ọka ịmata n'ọzụ pọ ke abụla ke agbagwa ọnụ ọ sị na ọka na nwa ya were esi ezi bịa kpọ ụmụ ya ọhụ ndị army beji van larụ kpuchi beti iwu army ahụ ya ka iya ndị ga-abịa lele chọọchị adachi m ọnụ geeti a gbadachi ọnụ geeti n'ogwu zanwụ ya na-ehi nwa ya tụgba ihe dasịrị nwa nkọ na na-elekwa ha bemega bekwe ndị banya banya banya bekwekwa ndị chọrọ hụọ the nwa ka ha dị people mere bụ kworuzeba chọọchị baa n'ụdọ chọọchị gworo kpakịrị ihe ọbụla na egbe be ji na-agbagbu anụ gbọsọ ga ikwu ọnụ awụsa gbọsọ ga ikwu ọnụ dị gaba uche awụsa bụ gworo ntụtụ ndị mmadụ gbagbusa ha

mezina okwuki ya dịka ya ka ahụ ya kọlụba ndị mmadụ ndị reverend fathers na pebeze hụ ya ba ma ndị ke ndị mmadụ bịaziri morning mass ya gbakwuru ọsọ ma ọkọlụba ndị reverend father banya nụ chọọchị mgbe abịa nụ pia ọdụla complete uh, ọdụla complete after nine going to no, after nine i mean to nine lekwa ah, Willie Obianọ gọvanọ Willie Obianọ of ah, ah, Anambra steeti okwu ndị mmadụ na-abịa ka ebe ọ dụrụ nụ n'orime chọọchị ya Willie Obianọ bụ esikwa ala esikwa Willie Obianọ kaba na o nwere ndị beti na ọ bụ ndị Igbo ndị beti iwo jiriji ndị eze pia na-esikwa ndị ahụ ikiji matakwa ndị beti iwo jiriji si ya ma ha mere ndị ahụ iji ikorikori ọka gọọmenti ha sịpịa bịa pa na-egbu mbere a that means n'ime ha mere ọmara ha okwu desi na okwu ka kọmishọna polisi gburu isi dịga ya kugu akpakịrị ha ọbụla n'orime fon fesbuk na ahụ ya zipọ ndị kebe agbatara egbe reverend fathers kọ na hospital ọhụ ya so desi na okwu ya si ịmata

ọkaịkpa mmesịkwa nwene m nụ ha mega na-ele biafra ha mega na-ele ịhụrụ ha ndị ahụ ị hụrụ pendechi gaa eze o metele a anụga ha bụ okwu ga o metee a anụga ha bụ ndị ahụ iyi eyi ọnụ agbasado pendechi gaa eze biko nwene m isite na ya ọnụ pịa Maka Emeka o. Bịa. Emeka o. Yeah. Maka nụ nsị ka mepụgo ya ọrụ Emeka o anụwa ọchịchị amịka nụ kọntrị naijiria nụ kọntrị ba naijiria dịka eji a na awụwọ ha ọbụla ba mere n'ụwa ka bezimara ha karịa emebụ ha ọjọọ even ke agbagbu ndị mmadụ n'orime chọọchị that was a reason enough for us to go ọra Emeka o tụna ka anụ ndị ka bụ ndị ọrụ isi ba ma ha be megburugbala ebe otu ha ya kọrịrị so ọbụla ndị a ọ bụ a country that is without a president agalazụ ọhụụ pe president azi maka maka ọzọ a come and address your people Ya ndị bụ Same ndị- thing. ya ndị Chee, Naịjirịa na ka anụ ebe emega anyị kpọtụla m too much na alala m na-eshi ehi ọra Emeka o Yeah.
nwenne anyị nkwachukwu ihe yikọrọ ọnụ na otu ọka ya wee na-ekwuga ha banye ọrụ ndị chịga anyị n'eli igwe ọcha ma n'eli biafra ndị kwesịrị ezi na sọpọtụ anyị na-akwasị n'anyị n'ikwu instead

iwe ọchị ha mega mere ya maya nụ oge dolam oge dolam kpakara dị nyọrọ sukata ụmụnne otu nne otu nda o nwere iri nwe na ịgụrụ gari sitiga asịla n'otu ọ ya-ama mma asịla n'otu ọ ya-ama mma so eji m oge ka na ọrịa kpakara dum nọga ikwu ọnụ mbra no ọzọ ha gọọmenti ke naijiria mega na anyị kemgbe eji mụ mma at least since 42 years now kemgbe eji mma meji mma ya ha enyi gọọmenti banye na m ha omegaba apa ọrụ na apa ọrụgharị owule school owugharị and school ya bụ owugharị ga bujela kebeleba na gada anya sef

ọ ka mụgo gbasa ka ndị hụrụ ha mere n'oge mbụ ba ka ndị hụrụ mba ahụ ya ga ndị hụrụ ahụ ya ga biko njipọpụta n'aka ndị hụrụ aspọbụla bụ azị ahụ ya ma ikọta aka chigbe alerewa ahụ ya ayikọta aka chigbe alerewa baka na akpọtara mmanya ọgbọ ọhụrụ ayikọtara aka kpọ mmanya ọgbọ ọhụrụ abịazighị n'aka ha ndị sụma mere ha ndị sụma mere m jikwara otu nwenne m ọganụ ma papa ma ma ya ka na ha ndị soma mere ndị ha soma mere ọ sị ndị soma mere ha ka imeso naijiria assistance na nwee history ọka imeso naijiria enwe history because papa anyị ka abịala ka ha ndị soma mere ma nwanyị ka abịala ka ha ndị soma mere ndị ha bịa emerụ let them bring the his book na the history amarụ ha ya bịa emere anyị biko onye ga manụ agụme ha kịa agbara na akpara laa azụ nye ọbụla hụ ya nye ọbụla hụ ya ma iketa aka to mekwubanụ kwuchara ike kelide ekele na ọ bụ nnamdị kalụ na ọ bụ chukwu ka ekisi n'eluigwe ziara so ọ bụla chukwu esi n'eluigwe ziara na ha mega naijiria mbara bekesi na-eme ịgwa ọchịchị echichi anyị ka eke ka na-achịga naijiria ka eke na-achịga rivers state ka nọ nụ nnamdị kalụ na ya chinelu naijiria a lesson a good lesson for him to say that for him nye ke chịga rivers state na bụ nwenne ya, bụ nwenne anyị hụrụ ha no this man na chineke gwara ya eziokwu na eziokwu

alịrị ji n'ogbu anyị anyị ọnụnụ ha gbasara ịrụ ma ha gbasara upe ụgbọ mmiri daga na igwe ọcha bovuzoro pebokwu ga Lagos ali yoruba eri ndị wuri mana i lele anya igwe ọcha nwere upe ụgbọ mmiri daga but ise pịa mbra

nụ anyị nụ babụla nwene anyị nụ babụla nwene ha masara unu ka ya rụka awa oke refineries n'eli Biafra headquarter refineries na Lagos Intel n'eli Biafra headquarters na Lagos beze na-eme employ bụ eme employ from Abuja ihe ezi ndị Abuja ndị awụsa awụsa ba mara ihe zere skuul bịa na ọrụ arụ anyị na ndeke nwe eli ndeke zere skuul ndeke ma ha mega ndeke jitizi na ele anyị ọzọ ya arụ arụ ga

babịala bụ ogoro ule ọzị kporo isi na ayịla then akara baka na ayịla dana m ayịla bịa ma skuul but bezi na eli ba ụmụ na ndeke chịga nama bụ ezi pa gwa ebe pa bịa pa na ọrụ ya nụ anwere problem ọ na-arụ m polisi o ọ bụrụla ba ndị ndị awụsa fulani ndị ịgaba ba ha bụ baba ala but ayịla be detain anyị nda kpa a jiri bụrụ nwene so nka ka mkpaki ndị hụrụ ha zikpa nye ọbụla support gaba ji na ehe ebe ahụ ya kpọta otu ama chọrọ ka anụba bụ ka mbụrụ fero chigara rụmụ Izrel chigaba chigaba chigaba chigaba ọmanụ chineke lụsị ga ọgụ ọmanụ chineke bịala m n'ọlụrụ ụmụ Izrel ọgụ mbụrụ ọ maghara bụ mbụrụ ụmụ Izrel dụrụ n'osimiri ihe mgbe ọ dịla late maka anụ ndị awụsa Fulani n'ọzi late by the time ọ dịla n'osimiri ihe gbahapụkwa anyị ma ala ka ya maka na anyị nụ ba bụla ọra mmekọ ahụ Yeah.
ihe kwuru bụ ha mere mesi nwene m ilele anya ba bịarugoro anyị kewama a bebela ba ka anyị nụ rụmụ Isoma bụla nwene n'ọba bụ nsogbu inwerụ n'ọba gbugai ọba mega but ịlala ọrọ ọba ndị wu n'ọrọ anyị ọba ndị anyị nụba wu onwere onwere ndị gaba anyị nụba wu onwere ke kwụga ya ụgwọ ọrụ ọ bụla bụ nwe na anyị ndeke bụ rụmụ Isoma ọ bụ kwụga ya ụgwọ nka bụrụ na anyị nụba bụla nwene onye ha gwụ na-aka nọ mbụra ihe a nye ndu anyị bụ agụ sege eli Biafra nye ke bụ maazị Nnamdị Kanụ kpumeneme anya anyị ọ kanama anyị na-abụ otu anahụ masịla ma na ọ bụ eziokwu aka ya ọka na mbra ayile mkpọm anyị kwupụ ozi ndeke chịga anyị kanụ bọbụ gọvanọ bọbụ senetọ agụmene mkpọm anyị kwupebe eze kikere awa abịachibara anyị ọzọ ha abịachighara anyị apa ọzọ ka nwere

ilele anya n'eli Igweọcha taa ihe ọhụ kọmpani jiri pempe ọbụla ihe ọhụ shell ihe ọhụ total ihe ọhụ nnpc isi na pia rumi yọrọ ha zi pia dola mkpụrụ enọ wena ọbọ amaka ga ya bụ na rima aka ga rumi yọrọ ha nwụ ya n'oge dola mraja ogworo oke Chi nye anyị oke Chi nye anyị bụ Biafra

gbogbo ya nyerisi jizọ pịa na bịa na Eligwọcha mbiri ma nji larụ ji akwụkwọ anwụ erụ biko isi da ọnụ a gbasara oke a biko Unu meka o. Yeah. Officer, meka o. Yeah. Unu meka o.
Yeah. Ọ ma abụ nye dike Chidamati Jonathan. N'eziokwu n'eziokwu, onye ọrụ na-ere eru mgbeke bụ nye ama ha ka bụkwuru ọka. Ịrụ na-eru mgbeke, ihe ama ha ka akwụgo ọka apata.

ọkwa mana mgbe ya tinye azụ na-ele a n'anya kpọrọ nụ eh, gbowu na ịwa wharf na ndị ara mma na ọnị Eligwọcha pịa. na dịkwa chapa wharf otu kpu eh, ụgbọ mmiri Ụgbọ mmiri ka m ga-abịa. ọdịke dị ha pụọ bụ buru ihe eli- eli- eli- eh, ndị mọnọ ndị wuri mọnọ zụọ wute mba pịa gbakịrị ha bịara bụ mega port daga na Lagos

ampụlizo anawọrọ ha kebu ka nye bịara bịa bịazi n'ọmị ọmụ nọ n'azụ ọrụ bịa n'aka dị n'ụbịa zi na-enye percentage abụ ndị agent bụ ọmịakwụle m gbara n'ụbịa enye anyị one percentage percentage ọ bekee ya n'anyị aka a na-achọ ma na ha n'ohi n'ebere n'ihi na ọha tinye na m n'anya oso our director kuke bụ maazị Nnamdi Kanu ọhamadike wa dike biafra na-azụ achịkwasị ya aka n'azụ

ọgụnụ ndị okwu ga 100 na ọgụ ise ji mepe ọbụla ihe ọkwụga ewe kwụga ewe kwụga ewe ise ọdụ mbiri ido Eligwọcha ewe ji na akpa kwele o nwere ha nyerisi anyị karụ nyeke duga nyeke bụ maazị Nnamdi Kanu nyeke duga na-eze n'eli Biafra ka ọgwa mmachi abasa n'olu ma apanamabara ọ ka na ịwa ha ame ya emeso abasa n'eli Biafra ngwa ngwa ọ ka na ọgwa mmachi ndị ka aghụghọ ka ya ya ha ya kụọ

ọzọ ọzọ cheza o nwere ọzọ cheza asụsụ onye so nlega m anya nụ ha gị ọ karụ bụ eziokwu ndekwu biko enye yi na ya ọnụ ha gbasara ha ya nyerisi anyị karụ nye ndu anyị karụ anyị ma nye vootu na election ọbụla na eligwọcha ma na eli biafra isi na ya ọnụ nọpịa ma ele ọha nụrụ ma ndị biafra nụrụ because aha azụpa mbra ọha biafra dum lega iwa n'ubi tv

kwuo na eziokwu bido n'oge m ya bidoro n'ọtụ vootu 1979 doo taa o nwere vootu bụ emega kpọhọga anaghị ezikpa a na-agba kiri ele na-eme egberi bụ ọkpọ ebe ọ chọrọ ọkpụkpọ ọbụla ya ọ ha mezu ndị ke seneti ndị ke reps ndị gọvanọ ndị lokal gọọmenti chairman bezenepe ọkpakarale kpụrụbụ ndị ke azịpịa ọ ndị votu ọbụla ndị atụrụ na votu gbagbama ana result n'ihi gịnị nye ọbụla ya ekwe n'ọdụ n'okwosa nwa ịgaba akpakọcha baka n'ọhịa ya echi anyị ndị tozuru etozu n'ọchịchị baka mbebechi ndị ha ka anụ arụrụ eli ka abụ ọrụ ga n'ọbọbeche ebe ọ bụ na ahụ ya lele nye ada isi anya anyị ọ ka abụ eme na ugbu a ọ ba ya ahụ ya ọ ha mezi maka anụ nye ezi na ya ma ọla wee na-eruka bụ nnamdi kanu kpatịa na mmanya na anya na ka anyị wee ji ma dere ọdụ nlezi Zezak Ananwụ ya bụ otu n'ime ndị oso n'ọtụ vootu ndị awụsa ndị gaba tụ vootu gbasara risiba rụmụ biafra tụ vootu gbasara risiba ha ka ga ọka mbara bụ referendọm baka anụ nnamdi kanu zila pọpụla baka ịzọ ọya ọbụ amanụ ọ bụrụ so akara anyị nụba ya oso zirikọrịnụ eli arụrụ eli ka be eji anya ba hụrụ ọ bụrụkwa na anyị ezi na eli biafra yiri e chineke ka anyị kara anyị wala bụ ọrụ be eji anya ba hụrụ o nwere ha bere nnamdi kanu kwuru ha kara a be ya anyị ohere agbụrụ mkpọm anyị buru m jam iji n'ihi na ụba na-akpa eji

onye gatiga gworo agbọtụ nna vootu ịtụla vootu n'eli anambra na nọvemba 18 ị gara n'ọchị na ma ya chịkọrịrị ọbụla ya anka n'ọchị na ma ya ji anyị anka nwa ise gworo ya ji anyị ọha tabiteli ya anụ iri ọha mezu maka ga anụ bido nu taa laru ha ọbụla bụ nwoke ịhụrụ ha mụrụ ji na anyị na tinye kpebe ziri na ekpere nụ nọvemba 18 nụ- ndị anambra bụ ọtụ vootu nye enwe hausa wili obianọ ọbụla ya hausa akparamagwa ọbụla akparamagwa ya hausa ọya anyị ọzọ tụrụ vootu ọdụ mgbụrụgbọdụ ọdụ bụ ogbukwele mmadụ adaka ya jinuri ime ọhịa adaka ya ka anụ bụ ogbule m bemere ebeme

ọgbaghara azụ ọbụ ndele ndị zegboro ndị ọchị nama n'ihi ube ejiga mpịpịa na amamihe kukebe anụ ọhịa n'otu ọchị mmadụ udo ọhịa zi abụ ọtụ ube otu berere ụmụ biafra ọkwa anụ ga anụ eke anụ eke ọha n'ọnụ ndakwa imene nkekwu nlaghị iji isi ọnụ na ọka ya nyere isi anyị onye ndu anyị nyeke bụ agụnsegel biafra ka nna ịwa anyị wachala ma ala ngwa ngwa anyị watụ ma vootu na ele naijiria ọ bụ eziokwu n'ụbọchị nke taa gbu- anyị gburu azụ paa akpụrụle m na-asụ nnamdi kanu ọzụkọ mpịa ka anyị wazi ọpịa pa azụ ntanụ pịa ka anyị wazi ọpịa pa oduba n'anyị ele biafra

goro eriri kpọchi owu goro owu kpọchi na eriri ọ bụ na otu na ya n'onye ndị ahụkwele mgburu ha ka ọ mesi o ji ka na ewa ewa gome kpọmanụ ha gbasara vootu ndị naijiria bụ vootu ru ha baziba ka anyị laba ọwụ ya ma bụrụ ya bụrụ ya amgbalịla nkekwu

ọgọ bụ ndị awụsa ndị yoruba gbakọ nwa onye iwe na ndị abụla too much biko mmala gị ndị hụrụ na biko anyị bịa ma ndị ma chịkọta ọchị n'otu chịkọtakwara aka n'otu mgbe ọbịa sọ biafra ka mesọt na aweghara cheghara ndị cheghara ndị gaba ndị gbuga nama iya bemega ha too much Even even then, I go. Boburu na mabia, bono so je pa gra boburu le, na bobu de ba. Wi bo. No bo ai gari ka kan gono, asu lige ma ke bu gari. Ai ndi ke mega gara bu. Biko. Bom de nde mu. Biko. Bom de nde mu ba dai. Biko ju no ra biko ndi hu na anu ga anu ga anu. Anu ha po. Ha po ga ndu mu so me ma pia pia ba ba gon ba gon. Anya ba ya ha. achị ha ka mishọn anya ha arụ chịghara ndị awụsa bụ nhọrọ ha anyị na-atara m ahụhụ ụmụ ndị sekpọrọ skuul pa gorogo satifiketi enwezila ndị m gwara gị ahụ richazila ize ndị anyị bụgo ndị yoruba lọlisi ize ba bụgo ndị awụsa lọlisi anyị na-atara ahụhụ biko ni nchọnwa na ha ga-abịarịrị biko mbe yi n'anya aka yoba bịa bịa isi aka agbara sọka a bịrị gafere ga jidesi n'aka biko m ga m ga ma biko ndị eyi aka biko ndị emeka o ọ bụla iya ọ̀rọ̀ mmeka ọ̀rọ̀ mmeka ọbese ma anyị kere niile ọnụ agbalịla n'ụbọchị ke taa na ikuku a kwuru taa bụ ihụrụ ha forum nọ a sepe enwe na anyị zonye ga-esi na eshilari pịarị

ise n'eziokwu okwu ogbume n'ụhaịkụ anụbogbule ihe a ndị ga-echi gaa na eluigwe ọcha ọzọ ha bụ okwu biko isi n'anya ọnụ ha gbasara ndị gaba ile ọnụ pịa isile ọnụ pịa ụmụaka na ọpịa ba asọ okere taa ọdịla iri nke ọrụ ọnụ emeka ọkpụsa ọnụ emeka ndị gaba abụla nwa bụ nnọọ ọba nwe naijiria because ndebere ụmụ ọnụ gbanwere ọnụ ọ ma ezigbo ofuga ha ọgbagbo ofuga na-agagharị around 12 ihe ọmụba ba na-agagharị itinye n'ọba ee where they go Who's Bauer? ọmịama bụsụ mgbuchi jidebe ejide leba aha kpọrọcha police when police ibe ha ndị ezute ya mana ọkpara mba nwe naijiria gbaa ya make arrest nje ejidere mba ọ bụla ha bụrụ ga inwe ọnụ anwe ọnụ bụ ndị awụsazi ndị gabazi so ọnụ ke n'okwu n'osukuru m nwe na anyị ahụ ya ahụ ya ama aha ọnụ support ọhamadike ike bụ nna anyị gboro ha chi nna anyị ọ bụla na-ahazi nwa awụsa bịa tiara anyị n'ọrụ gbuo anyị ọdịnye oyokwu

be nwere polisi na amị ba bịa apa bụ block apa bụ ọdọzi shima apa ebe ehwe na-ebi ya oke kewutagakwu mmadụ somebody ya ka mma zee slaughter nọ yi hụrụ ha yi hụrụ ha ilele ma bari ya ka mma ma zee slaughter nọ kebu nwe m a nwe m ikwu ọnụ na ele nda nkwụ na ele ihụrụ ọha nwe m ọha m okwu then ị bịa na elele nwụọ o nwere kwukwu okwu ga ama awụsa

ọbachi ka ọ hapụ kone ọdọ ma be na-echịkọrịrị echi leenu buhari nye ka ọzụ onye ma ma ọ zị bụdụ ma ọ nwụrụ ọnwụ buhari ọzụ onye ma ma ọ zị bụdụ aha mọn jizba n'okwu ọkịka mbara ọzụ onye ma ma buhari ọ zị bụdụ then bụ n'okpuchi ya n'okpuchi a n'ofi waya ya ruo onye o jiri zị ali bekee ọzụ onye maka ọ zị mbara so ha maka ga-asoro ụmụ nwere mbụ kene anụnwụ ya wee ma soro ihe ka chineke gwara the joshua of our time moses of, our, of biafra has gone but ihe ka joshua that will actualize uh, biafra ọhamadike one of uh, uh, biafra land nke bụ maazị nnamdi kanu ọ ya ihe chineke gwara ihe ma actualize kene biafra so therefore anụ bịa soro ụmụ nwene m ọzọ ihe la azụ lee ịma nụ nwene m nye ka ezi ọzịla m na-eti mbara Eri Joy Asọ bụ major no Biafra no during Biafra war ọ bụ major okay aha ka dụrụ aha ọcha na acha bakiri giri ndị kelu kwuru ọgwụ ya dule ma ma no sepu no mbara bekọ no dọla otu laba azụ ah aka ga anụghị ya n'oge ndola m ọgwụ ya lụrụ mbere ya ndị ọla ya mbara azụ

Igwe ọrụ ịhụrụ ọha na-ele Biafra so aka ka a n'izibere abụ n'okpe a sọrọ ma na-okwukọrọ ihe gbasara anyị na-ezukọ n'oruhu na osokọrị Nnamdi Kanu until adụele Biafra utoku keke ezi n'eluigwe nye kekere eluigwe na ụwa bekwe ha mee nye ọbụla zụpa nye ọbụla zụpa ya ọhụ biafra amen ihe ezi na-eze eze na-aya aya ndị iro bụ ọhụụ ise ise omebela n'azụ isi na oruhu omebela na oruhu isi na azụ ise ihe nye ke bụ agụsị ga-ele biafra nye ke bụ nnamdi kanu ka na ewa ewa beta aka ewa richa ya elabịtara aka arịcha ndị naijiria lọkwukwa ọzụ ha bụ ọhụrụ ma gbarụmasị a ogidekwa bụ nsogbu ya manya anụ ha ya nụpịa nwatakịrị kwaga ekwa na rụta aka si nne ya ezila apịa nna ya ezi pịa ọbụla o merụ aka ga na achịkọtala gburu ọka a kwuru taa n'ozule nke taa viewers today